Ди къуажэхэм яӏэ псэукӏэм адэкӏэ щыгъуазэ фытщӏыным къыпыдощэ. Иджыблагъэ дэ дыщыӏащ, Жэнхъуэтхьэблэ, нобэ Псыгуэнсукӏэ дызэджэ къуажэм. А зекӏуэм кърикӏуар фи пащхьэ идолъхьэ. Ди къуажэр минрэ щийрэ тӏощӏрэ тӏу гъэм. Къэбэрдейм уэлий нэхъыщхьэжьу иӏэм къэтӏысщ мыдей, абдеж щӏэдзауэ Жанхъуэтхьэблэ къежьа. Абы иужькӏэ минрэ щийрэ хыщӏрэ тху гъэм къуажиплӏ зыгуагъэхьэщ аби, нэхъ ин къуажэ Жанхъуэтхьэблэрати, абы и цӏэр фӏащауэ щыта. Псыгэнсу къуажэм и цӏэр щыфӏащар минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэм Псыгэнсу цӏэр къуажэм и цӏэ хъуащ, абы лъандэрэ Псыгэнсу мы къуажэм къокӏуэкӏ. Мы ди къуажэр Урван куейм я нэхъинхэм щыщ зыщ. Нобэ Къуажэм теухуауэ лэжьыгъэ екӏуэкӏхэм ипэ дыдэ изгъэщыну зыхуейр псы ӏуэхурати, абы нэхъ гугъу хэткъым. Абы гъэмахуэм деж псы нэхъ мащӏэ мэхъу, псы нэхъ мащӏэ щӏэхъур цӏыхум хадэм щӏагъэлъадэми, теплицэм щӏагъэлъадэми, Абы щхьа давление псыр иримыкъуу мэхъу абыми, тӏэкӏу абы теухуауэ гугъу дехьу щытщ, ауэ ари зэрыхъунум хуэдэу, зэрызэфӏэдгъэкӏынум хуэдэу делэжьащ мы гъэмахуэм, тӏэкӏуи гугъуи дригъэхьа. Абы теухуауэ Урван куейм я ӏэтащхьэ Кашей Азэмэт и фӏыгъэкӏэ етӏанэгъэ

Псым теухуауэ ар диӏэу щытым, етӏанэгъэ ди ӏуэхур нэхъыфӏ хъунущ, псыри нэхъ къабзэуи къэкӏуэнущ, абы къыщӏиуд бжьамийхэр къыщӏиудми давление нэхъыбэ къепт, псышхуэ къэбгъакӏуэм дэндей къыщиуду хъуащ, илъэс хыщӏ нэс ямыхъуэжауэ щытщи, ар дымыхъуэжу щытым, псым и проблемэр диӏэнущ постояннэу.

егъэджэпӏэ курыту щы диӏэщ, сабий гъэсапӏэу зы диӏэщ, амбулаторие диӏэщ, дом культурэ диӏэщ. Ахэр псори къэдгъэсэбэпурэ сабийхэр уэрамым дэмытын щхьа, къекӏуалӏэу, хэт щхьэж езым нэхъ къищтэ, спортыр нэхъ къищтэрэ, спортым макӏуэ, культурэр къищтэрэ, къэфакӏуэр къищтэрэ, абы дом культурэм къокӏуэ. Ехьэжьауэ Къэфакӏуэ цӏыкӏу гуп диӏэщ, дэнэ кӏуэуэ щытми, япэ увыпӏэр къахьу. Хьэжмурат, мис мы щэнхабзэ унэр зэфӏагъэувэным зэман дапщэ кӏуа, илъэс дапщэ хъуауэ къызыӏуаха, сыт уи лэжьыгъэ нэхъыбэу зытеухуа, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр щекӏуэкӏрэ?
Минитӏрэ пщыкӏубл гъэм кърагъажьэри илъэс дыдэм яуха мазихкӏэ ящӏа мыр однотипнэурэ республикэм пщыкӏуз хъууэ иращӏыхьар псори зэщхьу, Единой Россием и программэкӏэ. А зэманым къриубыдэу япэныфэм деж хьэгъэлӏылъым деж щыщӏэдзэри мис мы спорт комплексым тӏэкӏу щызгъэхьэзыржэми, минитӏрэ пщыкӏуий гъэм

Абы хэтыр фи къэфакӏуэ гупым ныбжькӏэ сытыр, ныбжь дапщэм къриубыдэрэ? Зэщхьэщокӏ иджысту гу щы гупищ мэхъури, иджысту абы сэ степень жыхуэсӏар къэзыхьар нэхъыжь гупыращ бзэ илъэситӏ япэкӏэ къэсщта, илъэситӏым мис ауэдэ зэфӏэкӏ яӏэ хъуар. Абы курыт хэтщ, абы нэхъ цӏыкӏуи хэтщ. Илъэсихым щыщӏэдзауэ илъэсипщӏым нэс, илъэсипщӏым щыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏутӏ, илъэс пщыкӏутӏым щыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏутхум нэс. щыуэ зэхэдзауэ щытщ. Махуэ щхьэщыхакӏэ къокӏуэ ар. А зэман щхьэщыхакӏэ къакӏуэ сабий, сабиищэм щыщӏигъукӏэ, ахэр мыдеж курыт еджапӏэ щытым имызакъуэу къуажэ псом къикӏыу? Къуажэ псом къокӏ зы школищ дэтщ абы средней школу щы, щыми къокӏ. Къэфакӏуэ гупым къыщынэмыщӏа, къафэкӏэ вгъасэм къыщынэмыщӏа сыт хуэдэ лэжьыгъэ иджыри щэнхабзэ унэм щекӏуэкӏ? Уэрэд жыӏакӏуэ, вокалкӏэ зэджэ хуэдэ, ауэдэуи зы пщыкӏутху пщыкӏуям нэсыхункӏэ къокӏуэ. Мис модэ сурэт цӏыкӏу ящӏар, пластилиным хащӏыкӏыу адкӏэ удз гъэгъа ящӏар ящӏу ищӏэ. Ауэдэу зы гуп къокӏуэ зы тӏощӏым нэсыхункӏэ. Сабийхэм нобэ апхуэдэу гъуэгу тепшэныр, сабийхэр зэпеуэм хэбгъэхьэныр тегушхуэгъуей къыщӏэкӏынщ, абыкӏэ щӏэгъэкъуэн къыфхуэхъуу, къывдэӏыгъыу щыт? Гуэныхь сыхуейкъым, плъэкӏауэ къагъанэкъым. Администрацэм мыбыкӏи щӏалэ гуп дэсщ тӏэкӏу яхузэфӏэкӏыуи, а дыщежьам дей тӏэкӏу ари къытхуэӏэбэ. Ауэ нэхъ псори нэхъ гугъу дехьыжэ къапщтэ нэужькӏэ къэзылъхуа родителхэр ар дэ ди закъуэ псори аращ иджысту хуэдэу хъуауэ ауэдэ зэрекӏуэкӏри щатӏэгъэнкӏэ сэ сщӏэкӏэ мис иджы куэд щӏаӏым федеральный программэкӏэ мис уэдэ клуб зданиещӏэ зыхуащӏахэм ахъшэ къыхуэкӏуа Сом мин щитӏ къытлъысати, фэщэ дахэ едгъэдащ иджысту.
Сыт хуэдэ мурадхэр адэкӏэ фиӏэ? Мис а фи къэфакӏуэхэм, уэрэджыӏакӏуэ сабийхэм, мыдкӏэ сурэт зыщӏ, ӏэпэщысэ зыщӏхэм зэпеуэ адэкӏэ хэвгъэхьэну фи мурад? Районым мероприятиер щекӏуэкӏми, республикэм мероприятиер щекӏуэкӏыу щытми, республикэм я нэхъыфӏ коллективхэм щыщ щищӏэ драгъэблагъэ, псоми дыхэтщ

Прохладнэ фестивалым драгъэблэгъа дагъэзэшым.
Псыгуэнсу спорт школэм езы Псыгуэнсу дэсу сабий щитӏым щӏигъу къокӏуалӏэ. Мыбы къепхауэ иджыри нэгъуэщӏ къуажэхэр мэлажьэри икӏи Урван, Нижний Черек, Черноречка ахэр мэлажьэри, абыхьэми сабийщэ хуэдиз къокӏуалӏэхэр. Сыт хуэдэ спорт унэтӏыныгъэхэра мыбдеж сабийхэм фазэрыдэлажьэр? Ди спорт школэм сабийхэм зыхуагъасэ бэнэкӏэ хуитым, боксым, армейский рукопашный бойм, топджэгум, шахматым.
Мис мы зэман фызэрылажьэм къриубыдэу, фи сабийхэм ехъулӏэныгъэ зэпеуэ зэхьэзэхуэхэм хыхьэу зрагъэгъуэта? Ди сабийхэм ехъулӏэныгъэ хъарзынэхэр яӏэщ Къэбэрдей-Балъкъэр командэ къыхэхам хэту урысейпсо зэхьэзэхуэхэм хохуэхэр. Ар сыт хуэдэ унэтӏыныгъэра? Нэхъыбэу ар нэхъ зэгъэщӏылӏагъуэр армейскэ рукопашный бой бэнэкӏэ хуит боксымкӏэ. Къызэрызгурыӏуэмкӏэ, мис а унэтӏыныгъэхэм сабий нэхъыбэ къекӏуалӏэ къыщӏэкӏынщ ар. Нтӏэ, псом хуэмыдэу бэнэкӏэ хуитым. Сабий куэд къокӏуалӏэ, адрейхэри уи жагъуэ пщӏы хъунукъым. Мис абыхэм ядэлажьэ гъэсакӏуэхэм я зэфӏэкӏ сыт хуэдэ къагъэлъагъуэхэр, а гъэсакӏуэ дапщэ ядэлажьэ?
Гъэсакӏуэхэмкӏэ мыр жыӏэпхъэу къыщӏэкӏын нэхъыбэу щӏалэгъуалэщ ди гъэсакӏуэхэр. Абыхэм нэхъыжьыӏуэу яхэтщ Урысей псом заслуженный тренер цӏэ лъапӏэр зыфӏащар. Ар сыткӏи сыт чэнджэщэгъуи яхуохъу, сэбэп я лэжьыгъэмкӏэ куэдкӏэ яхуохъу. Сабийхэм унэтӏыныгъэ зыбжанэкӏэ фыщыдэлажьэкӏэ мыбдеж къыщекӏуалӏэ зэманыр, къекӏуалӏэ ныбжьыр, унэтӏыныгъэ мыбдеж щылажьэхэм зэтеубла къыщӏэкӏынщ. Абыкӏэ курыт еджапӏэмрэ абырэ зэхэщӏыкӏауэ лажьэу аращ, курыт еджапӏэ къауха иужь сыхьэтищым щӏадзэри ди деж къокӏуалӏэ сабийхэр. Гуп-гупурэ зэщхьэщыхащи, зэманкӏэрэ ныбжьым елъытауэ, махуэкӏэ зэщхьэщыхауэ къокӏуэ. Фи деж къекӏуалӏэр школакӏуэ сабийхэм я закъуэ хьэмэрэ а школыр къэзыухауэ адэкӏэ пызыщи яхэт? Адэкӏэ пызыщи яхэтщ. Ну, мы залыр феплъу щытмэ, дэгъуэу хуэпауэ щытщ икӏи, и узыншагъэм кӏэлъыплъыну балигъ Сабийм къыщынэмыщӏа къокӏуэхэ. Спортым ехьэлӏа ӏуэхугъуэ къуажэм щекӏуэкӏхэм фэ фи лэжьыгъэм теухуауэ сыт адэкӏэ ебгъэфӏэкӏуэнт, сыт иджыри къыфпэщылъу къэплъытэн? А уи упщӏэм теухуауэ мис мыпхуэдэу жысӏэнт, ди республикэм дикӏыу зэхьэзэхуэ, Урысейпсо зэхьэзэхуэхэм куэдрэ дыкӏуэну дыхуейт ар тхузэфӏэкӏкъым.
Курыт еджапӏэу къуажэм щы дэтмэ, зи еджэгъуэ нэмыса сабийхэр щаӏыгъыу, щагъасэу, сабий гъэсапӏэу зыщ дэтыр. Фи къуажэр Аруан щӏыналъэм хыхьэ къуажэхэм нэхъ инхэм ящыщ зыщ. А зы сабий гъэсапӏэр къывэмэщӏэкӏкъэ?
Уи къыдомэщӏэкӏым, абы теухуау щыӏын хуейм нэ нэхъыбэ иныкъуэкӏэ нэхъыбэ щыӏэ. Апхуэдэу щыщыткӏэ, сабийхэр сабий гъэсапӏэм кӏуэн щхьэкӏэ чэзум пэплъэу куэдрэ къэхъурэ? Куэду ауэду къэхъукъым, ауэ зэрыхъунум уэду вопросыр решать дощӏ. Егъэджапӏэ курытхэм теухуауэ ауэдэ ныкъусаныгъэ щыӏэкъым, щыӏыну цӏыху даудиз екӏуэлӏэнуми зыщӏэсын, зыщеджэн диӏэщ.
Япэ дыдэу Псыгансу школыр къызэрызӏуахрэ илъэсищэ куэд дэмыкӏыу ирикъунущ. Мы дызыщӏэт школыр илъэс щэщӏрэ блырэ хъунущ къызэрызӏуахрэ. А зэманым къриубыдэу мы школыр къызэрызыӏуахрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу дэнэкӏи цӏэрыӏуэкӏэ щыхъуа цӏыху щэджащэ куэд къыщӏэкӏащ ди школым. Япэ дыдэрауэ, Яхэгуауэ Михаил Советскэ Союзым и лӏыхъужь дамыгъэр зыхуагъэфэща. Абы и цӏэр зрехьэ ди школым. Адэкӏэ. Писатель-драматург Къардэнгъущӏ Зырамыку. Писатель-поэт Мысачэ Пётр, Акъсырэ Залымхъан. Артистышхуэ цӏэрыӏуэхэу, Мысостышхуэ Пщызэбий, Болэ Мурат, Сонэ Мухьэрбий, Балъкъыз Валерэ, Щэбэтыкъуэ Натбий, Шэрыӏужь Анатолэ, нэгъуэщӏхэри. Иужьрей зэманым мис мы курыт еджапӏэр здэкӏуэн щхьэкӏэ сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр къыхыхьа фи лэжьыгъэм? Нацпроект образованием дыхиубыдащ. Абы ипкъ иткӏэ кабинету пщӏыкӏутӏ щӏэтын хуей оборудованиехэр тхущӏагъэуващ, къытхузэрагъэпэщахэщ. Компьютеру щэщӏым щӏигъу школым диӏэщ. Нобэкӏэ курыт еджапӏэм къыщеджэ сабийхэр сыт хуэдэ зэхьэзэхуэхэм, зэпеуэхэм хэвгъэхьэрэ, дауи я зэчийм зевгъэужьрэ сабийхэм? Ди сабийхэр илъэс къэскӏэ олимпиадэхэм, интеллектуальнэ марафонхэм, конкурсхэм, районми, республикэми ехъулӏэныгъэ къыщахьхэр. Гъэсэныгъэ лэжьыгъэм ехьэлӏауэ илъэс куэд щӏауэ сыхьэт бжыгъэ идогъаджэ Адыгский этикет жиӏэу. Абы ипкъ иткӏэ школым илъэситӏ ипэкӏэ Си бзэ, си псэ, си дуней республиканскэ мероприятием япэ увыпӏэр къыщытхьауэ щытащ. А зэӏущӏэм ипкъ иткӏэ ди егъэджакӏуэхэм МО зыгухьэныгъэм япэ увыпӏэр, урок нэхъыфӏ дыдэм япэ увыпӏэр, класс щӏыб лэжьыгъэми япэ увыпӏэр къыщахьахэщ.
Мы сабий гъэсапӏэм нобэкӏэ сабий щэрэ блыщӏрэ хырэ къокӏуалӏэ. А сабий, мыбы къекӏуалӏэ сабийхэм гъэсакӏуэ цӏыху пщыкӏущ ядолажьэ. А гъэсакӏуэхэм къыщынэмыщӏауэ иджыри психолог, музыкальный руководитель, инструктор, физкультурэмкӏэ. Мис ахэр къадолажьэ. Иджыпсту дызэрылажьэ программэр От рождения до школы жыхуиӏэм ипкъ иткӏэ зыхэгъэувауэ общеобразовательнэ программэ жыхуиӏэмкӏэ долажьэ. А программэм областитху къызыщӏеубыдэ. А областьхэр социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. Мис ахэр а программэм къызщӏеубыдэ, а программэм къыщынэмыщӏауэ парциальная программэ жыхуиӏэмкӏэ дыдолажьэ, национально-региональный компонент. Абы ипкъ иткӏэ сабийхэм я къэухьым зебгъэужьын щхьэкӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏыр?
Сабийм Япэ дыдэу лъабжьэ щигъуэтыр сабий садрауэ жыпӏэ хъунущ. Лъабжьэ щигъуэтыр ди дейщ, сабийм и къэухьым зедгъэужьын щхьэкӏэ. Мис мы сабийр къыщалъхуа хэкум и щӏыпӏэм, и культурэр, и хабзэхэр, абы къыщекӏуэкӏ хабзэхэр, ахэр дэтхэнэ зы лэжьыгъэми, сытым дейми бгъэдалъхьэу, сабийм бгъэдалъхьэу, сабийм иращӏылӏэ лэжьыгъэм ар хапщу ядолажьэ ди гъэсакӏуэхэр.
Абы къыщынэмыщӏа къафэм, уэрэд жыӏэным девгъэхьэхыу апхуэдэу щыт. Къафэм теухуауэ мыдежым ди дейт пэмыжыжу Дом культурэм. Къафэр абы щокӏуэкӏ, ди сабийхэр абы яшурэ абы щагъасэ. Уэрэд жыӏэным теухуауэ музыкальный руководитель диӏэщи, тхьэмахуэм тӏэу. ар ядолажьэ. Иджыпсту сабий гъэсапӏэхэм куэду хабзэм теухуауэ, гъэлъэгъуэныгъэхэм теухуауэ театр жыхуэтӏэм е нэгъуэщӏ унэтӏыныгъэхэмкӏэ щхьэхуэу щадэлажьи къохъу. Фэ фи дей сабий гъэсапӏэм сыт хуэдэ унэтӏыныгъэра хэфхар? Дызэрыдэлажьэ лэжьыгъэм къыщынэмыщӏауэ, экологическое направление жери, диӏэщ. А направлениемкӏэ иджыпсту сабийхэм ди гъэсакӏуэхэр долажьэ. Фыкъыщыдыхьэм нетӏэ гу лъыфтамэ, ди сабий садым и пщӏантӏэм бзу цӏыкӏухэм я унэ цӏыкӏухэр адэкӏэ-мыдэкӏэ жыгхэм фӏащӏауэ, абы я шхапӏэхэр фӏащӏауэ, группэ къэсыхукӏэ, живой уголок жыхуиӏэм хуэдэ, удзхэм кӏэлъыплъу, яӏэщ. Сабийр абы зэрыдихьэхыным, дыкъэзыухъуреихь природэр фӏыуэ зралъэгъуным, абы пщӏэ зэрыхуащӏыным Нэхъыбэу ди гъэсакӏуэхэр йолэжьхэ. Жанна, мис мы курыт еджапӏэм и лэжьыгъэм тезгъэпсэлъыхьынут. Адрейхэм къащхьэщыкӏыу сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр щевгъэкӏуэкӏрэ? Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр къывэхъулӏауэ къэплъытэрэ?
Еджапӏэм илъэситӏ хъуауэ и унафэщӏу солажьэ. А зэман кӏэщӏым къриубыдэу ди еджапӏэм ехъулӏэныгъэ хъарзынэхэр диӏэ хъуащ. Псом хуэмыдэу ди егъэджакӏуэхэр зэлэжьыр сабийхэм я щӏэныгъэр нэхъ лъагэ зэрыщӏын, зэригъэфӏэкӏуэн, апхуэдэ мурад диӏэу аращ. Еджэныгъэм ещхьыркъабзэу гъэсэныгъэми мыхьэнэшхуэ щыдот ди еджапӏэм. Ди сабийхэм щыщу куэд ехъулӏэныгъэшхуэ яӏэщ спортымкӏэ, щэнхабзэмкӏэ. Ди къуажэ ансамблым и процент ищӏыр ди еджапӏэм щыщ сабийхэр арщ. Ахэр йокӏуалӏэ щэнхабзэм и унэм икӏи къафэмкӏэ. дахэу загъасэ. Абыхэм ехъулӏэныгъэшхуэхэр къагъэлъэгъуащ ди республикэм и мызакъуэу Кавказ Ищхъэрэми апхуэдэ ехъулӏэныгъэфӏхэр яӏащ. Нобэкӏэ фи лэжьыгъэм щӏэуэ сыт къыхыхьар, сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр фиӏэ?
Зэхъуэкӏыныгъэфӏхэр диӏэщ. Ди еджапӏэм и спорт комплекс, спорт площадкэр зэра. Нэхъыфӏ зращӏыным яужь итщ, апхуэдэ проект дыхэхуащ, абы нэмыщӏкӏэ ди спортзалыр федеральный проектым дыхэхуэри, ремонт дахэ тхуащӏащ, щхьэгъумжэхэр, бжэхэр зрахъуэкӏащ, блынхэр дахэу тхузэрахьащ, абы нэмыщӏкӏэ сабийхэр зэрыджэгун хьэпшып зэмылӏэужьыгъуэхэри къытхуащэхуащ. Минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм къыдэкӏащ федеральный проект Урысейм щызэхалъхьауэ Иджырей еджапӏэ жиӏэри. Современная школа проектым проект зыбжанэ къыщыгъэлъэгъуа хъуащ. Проектхэр ди министерствэм и лэжьакӏуэхэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкӏуэкӏри, проектхэр къахьащ ди республикэм, абыхэм грантхэр кърикӏуащ. Ахэр къагъэсэбэпкӏэрэ ди республикэм и еджапӏэ куэд зрагъэфӏэкӏуэн еужь итщ. Икӏи а проект зыбжанэм проекти нэс къахьащ Министерствэ просвещения Къэбэрдей-Балъкъэрми, абы и проектхэм щыщ Точка роста мы гъэщӏэгъуэн дыдэм дыхэхуащ. Мы проектым и мурад нэхъыщхьэу щытщ еджакӏуэхэм я щӏэныгъэр нэхъ лъагэ зэрыхъуным, Абы нэмыщӏкӏэ, ди лэжьыгъэфӏхэмкӏэ Урысей Федерациер дуней псом нэхъыфӏу щытхэм япэу зэрыхэхуэн мурад диӏэщ проектхэм икӏи ар дгъэзэщӏэн щхьэкӏэ мис пэшхэр къыхэтхри, пэшхэр зетхьащ, зыхуей хуэдгъэзащ. Абыкӏэ дэ дэӏэпыкъуэгъушхуэ къытхуэхъуащ ди Аруан куейм и унафэщӏ Кошей Азэмэт Джэбрэил и къуэр, абы абы текӏуэдэну ахъшэхэр къыхигъэкӏри, ди еджапӏэр зыхуей хуигъэзащ точкэ ростэр. Мыкӏэ мис мыбы щӏэт хьэпшыпхэр, стӏолхэр, шэнтхэр ахэри къытхуищэхуащ. Федеральный программэм къызэригъэлъэгъуамкӏэ, миллионрэ щихрэ и уасэ оборудование, сабийхэр зэредгъэджэн ӏэмэпсымэ, технологие лъагэхэр, мис абыхэм хуэдэ оборудованиехэр къыдатауэ, абыкӏэ дяпэкӏэ ди лэжьыгъэр едгъэкӏуэкӏыну нэхъыфӏ зэредгъэфӏэкӏуэным еужь дитщ. Точкэ роста лэжьэн щхьэкӏэ оборудованием и закъуэкъым, мебелхэм и закъуэкъым, атӏэ ди егъэджакӏуэхэм я щӏэныгъэ хагъэхъуэн хуейти, ахэр онлайну, интернеткӏэ, сетевою курс Повышение квалификации жыхуиӏэр ирагъэкӏуэкӏащ предметхэу технологие, ОБЖ, информатикэ жыхуиӏэхэмкӏэ. Мис иджы дэ къытпэщылъщ еджапӏэм и унафэщӏхэр Москва дэ ди щӏэныгъэ хэдгъэхъуэн хуейуэ, мис мы щакӏуэгъуэм ипэхэм дежьэн хуейуэ апхуэдэ мурад диӏэщ. Проектым ипкъ иткӏэ ди еджакӏуэ, епщӏанэ классым щеджэ Дзыгъур Марьянэ хэхуащ. Абымкӏи ежьэнухэм яхэтщ. Ахэр Мичуринск кӏуэнущ, абыхэм щӏэныгъэр хагъэхъуэнущ, ещхьыркъабзэу. Мис мы оборудованиещӏэхьэм квадрокоптерхэр зыпкъралъхьэфу ирагъэсэнущ, абыхэм тепсэлъыхьынущ, сыт и лъэныкъуэкӏи, я къэухьым зрагъэужьыну апхуэдэ мурад яӏэщ. Икъукӏэ дрогуфӏэ икӏи дрогушхуэ икӏи фӏыщӏэ яхудощӏ мис мы проектым дыхэзгъэхьахэр, мыр ди. Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу Урысей Федерацие псор хыхьащ, псоми я дизайнкӏи, я щытыкӏэкӏи, псоми зэщхьу икӏи лэжьыгъэшхуэ къэдгъэлъэгъуэн хуейуэ апхуэдэ къалэн диӏэщ.
Къэралым гулъытэшхуэ хуещӏ унагъуэщӏэхэм, щӏалэгъуалэ ныбжьыщӏэ къуажэм дэсынухэм хуэунэтӏа программэ зыбжанэ къызэрегъэпэщ ахэр къуажэм дэсын щхьэкӏэ, дэӏэпыкъун щхьэкӏэ. Фи къуажэм апхуэдэхэм хиубыда, фыздэӏэпыкъуфахэр дэс? Мы гъэм ди гуапэ зэрыхъунщи, зы унагъуэ унагъуэщӏэ программэм хиубыдащ, я ӏуэхур. Унэ къащэхуну щытми, унэр нэхъыфӏ ящӏыну щытми, хиубыдауэ щытщи, абы дэри дригушхуэу дыщытщ. Нэхъыбэ хэдгъэхуэну дыхуейт, ауэ очередым теухуауэ, ахъшэ мащӏэм теухуауэ А зыращ мы гъэм тхухэгъэхуар. Адэкӏэ адрей илъэсхэм яхуэдэу фадэӏэпыкъун хуэфщӏэну фи мурад? Адрей илъэсхэми ещхьыркъабзу заявление къатхауэ щыӏэхьэм в порядке очереди псоми еттын ди гугъэщ.
Къуажэ амбулаторием цӏыху тӏощӏрэ плӏырэ лэжьакӏуэ дыщӏэтщ. Дэ диӏэхьэщ дохутырхьу, терапевту тӏу, педиатр, стоматолог диӏэхьэщ, акушер диӏэщ, фельдшер диӏэщ, абы нэмыщӏа лабораторие диӏэщ, физиокабинет диӏэщ, процедурный кабинет диӏэщ, дневной стационар диӏэщ, цӏыхубзым я палатэр щхьэхуу, цӏыхухъум я палатэр щхьэхуу. Махуэм и кӏуэцӏым дневной стационарым цӏыху пщыкӏух нэблагъэ щӏыдогъэкӏыф. Абы нэмыщӏакӏэ, махуэм мы амбулаторием цӏыху щэныкъуэ нэблагъэ къокӏуалӏэ. Абыхэм яхэтщ балигъи, сабийи, сымаджэу къакӏуи, езыхьэр къакӏуи яхэтщ. Абы нэмыщӏа диспансеризацие едгъэщӏыну къедгъэблэгъаи яхэтщ. Сымаджэ цӏыху къэкӏуам къеузыр дэ къэтхутэн щхьэкӏэ обследование едгъэщӏын хуейщ. А обследование едгъэщӏыныр псори дэ ди районым димыкӏыу, Нарткъалэ дгъакӏуэу, районым сымаджэщым дгъакӏуэу, псори догъэщӏыф и пщӏэ етмыту. А цӏыху бжыгъэ къекӏуалӏэр мыдей дневной стационар жыхуиӏэм и чэзу пэмыплъу зытебгъэкӏыфу щыт. И чэзу пэмыплъу нтӏэ зытыдогъэкӏыф. Койкэ жыхуиӏэхэр дырикъуу диӏэщ. Махуэм а цӏыху Пщыкӏух, тӏощӏ нэблагъэ, зытыдогъэкӏыф, процедурный кабинетыр сыхьэтийм щыщӏэдзауэ сыхьэтитху хъутхукӏэ мэлажьэ, мастэ ауэ хэӏун хуейми, капельницэ гъэувын хуейми, сыт хуэдэ, дэ назначение дохутырхэм тщӏыхэр, зыхуей хуэзауэ процедурнэ медсестрахэм ягъэзэщӏэф.
Сабийхэм, балигъхэм и чэзу мастэ хэӏун хуеймэ, диспансеризацэ егъэкӏуэкӏын хуеймэ, ар дауэ зэтеубла хъурэ, ӏуэхугъуэ? Диспансеризацэри сабийм ейри балигъым ейри яхудоӏуэху цӏыхухэм. Телефонкӏэ хъуми, телефонкӏэ цӏыхур дымыгъуэтмэ, я унэ дыӏухьу, Яжыдоӏуэ, фыкъекӏуалӏэ, диспансеризацэ фэдгъэщӏынущ, фи ныбжь теухуауэ фызыхиубыдэ фэдгъэщӏынущ жыдоӏэри, и нэхъыбэри къокӏуалӏэ, ауэ къэмыкӏуи къахокӏри, сыхуейт нобэ мы махуэр къэзгъэсэбэпу цӏыхухэми захуэзгъэзэну. Фыкъекӏуалӏэ, фи узыншагъэм фыхуэсакъыжмэ, дэри тфӏэфӏуращ. Дэ районым фимыкӏыу псори фэдгъэщӏыфынущ, псори диӏэщ.

Гъавэр къе- къехъулӏэхэу, и щӏым елэжьхэу, абы щынэмыщӏаи лэжьыгъэ хъарзыни дэлъхэщ, къалэм кӏуэи щыӏэхэщ. Нэхъыбэу сыт хащӏэ фи деж? Нартыху, картоф, къабыстэ, сое, нащэ, помидор. Жыг сади диӏэхэщ хасахэу. Зэрыжыпӏащи, губгъуэхэм

ӏуэху щӏапӏэм я нэхъыщхьэ Нэхущ Лев и саулыкъукӏэ а псы бэкъур ягъэкъэбзэн мэгъэм щӏадзауэ ягъэкъабзэ. Ар ягъэкъабзэу щытым, псыр нэхъ тэмэму зекӏуэнущ. Псыр нэхъ тэмэму зекӏуэу щытым, губгъуэм ит арендаторхэм я щӏыр псы щӏэлъэдэнущ, псы щӏэлъадэм Я урожайр нэхъыфӏ хъунущ. Зэман дапщэм къриубыдэу а лэжьыгъэр зэрызэфӏахыну я мурадыр, нобэкӏэ дэнэ нэса а лэжьыгъэр?
Ну, лэжьыгъэр зэрыщӏадзэрэ мазэ хъуауращ. Лэжьыгъэр иджыри куэду яӏэщ, нобэ-ныжэбэкӏэ зэфӏэкӏынукъым.
Сэ къыслъысу гектар плӏыщӏым щӏигъу сӏыгъщ щӏыуэ. Абы щыщу и ныкъуэ гектар тӏощӏым нартыху тесщӏащ, адрей гектар тӏощӏым сое тетщӏати, ӏейуэ хъарзыну къыдэхъулӏащ. Зы гектарым хуэзэу нартыху тонипщӏ къытетха, соем тонищрэ ныкъуэрэ къытекӏа. Ар соем теухуауэ урожай хъарзынэу убж хъунущ. Мис а гъавэ къытепхар къефхьэлӏэжар фщэжа хьэмэрэ иджыри щылъурэ? Иджыри тщэжаӏым, ар элеваторым дэткӏутауэ дэлъщ. и уасэ хуэзу нэхъ декабрхэм де обычно дощэри а зэманым къэсыхукӏэ элеваторым дыдокӏутэри абы тщэжура соем теухуауэ мыде Къудейхэ я щӏалэ ди ныбжьэгъу щӏалэ мыде соя переработать ищӏу завод ищӏауэ соер абы идот дагъэ ещӏ къэгъэкӏыныр дэ ди ӏуэхущ адэкӏэ абы переработ, абы тхуещэ. Къыкӏэлъыкӏуэ илъэсхэм сыт фщӏэну фи мурад? Къыкӏэлъыкӏуэ илъэсым ди мурадщ жыг хэтщӏэну, иджысту псоми зэрыфщӏэщӏи интенсивнэ технологие жыхуиӏэ ӏуэхум теухуауэ. Ауэдэ жыг хэтсу абы делэжьыну ди мурадщ. Абыхэм зыхудогъэхьэзыр иджысту щӏыр довэ, псы каналхэм долэжь, псы илъэс бжыгъэ хъуауэ къамыгъэкӏуауэ къэмыкӏуэжу мыдей канал иӏэр тхуагъэкъэбзащ, ӏейуэ къыддэӏэпыкъуащ абы теухуауэ. Оросительнэ каналым захуэдгъазэщ, абыми делъэӏуати, ӏейуэ зыкъытщӏагъэкъуа. Абы я нэхъыжь Нэхущ Ловэ ди хьэтыр къилъэгъуа. къыддэӏэпыкъуа, Алыхьым фӏыгъуэ къыхуищӏэ.
Нобэкӏэ а лэжьыгъэхэр дэнэ нэсауэ къэплъытэрэ?
Каналыр илъэс куэд щӏауэ ямыгъэкъэбзауэ, фӏей куэд дэлъу къэбгъэкӏуэну ауэдэ хуэхьэзыртэӏыми, ӏейуэ техникэ кърахулӏэщ абыми. Каналыр къакӏуэу ящӏыжащ, ӏейуэ хъарзынэу псы къокӏуэ, псы. гъавэ уелэжьыну щытым псы уимыӏэу ӏейуэ гугъущ. Мы гъэм абы и хьэтыркӏэ нартыхури къыдэхъулӏащ, гъавэри бэв хъуащ. Гу зэрылъыттащи, къуажэдэсхэм я псэукӏэ нэхъыфӏ щӏыным хуэунэтӏа лэжьыгъэ куэд Жанхъуэтхьэблэ щызэфӏах. Ди гуапэщ, адэкӏи я мурадхэр къехъулӏэну.